Bhí neart le ceiliúradh ag an bpobal LADTA an mhí seo caite i mí Meitheamh 2023, a chairde, agus ar líne anois tá an tOllamh Seán Mac Risteaird. A Sheáin, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Aaron. Ok, is ceist mhór í seo, a Sheáin, ach an féidir leat a rá dár lucht éisteachta ar raidió inniu, Cad go díreach a bhí á cheiliúradh ag an bpobal LADTA in Éirinn an mhí seo caite? Agus is féidir leat insint dúinn faoin ról nó róil proifisiúnta a bhí agat leis? Yeah, yeah. So is dóigh go raibh go leor agus tá go leor le ceiliúradh ag an bpobal aiteach nó ag an bpobal LADT Plus anseo i mBleá Cliath agus is dóigh go bhfuil deireadh le Bród anois agus gur cuireadh deireadh le Bród b'fhéidir dhá lá ó shin faoin am seo ach is é téama na féile Bród i mbliana ná agóid, comóradh agus ceiliúradh. Agus an rud atá i gceist ansin ná go bhfuil muid ag iarraidh sórt comóradh a dhéanamh ar na rudaí a tharla ó bunaíodh Bród thart ar 1982 nó mar sin i mBleá Cliath agus tá muid ag déanamh comóradh is dóigh ar ar saghas, ar dhrochrudaí a tharla ó shin, so saghas b'fhéidir go bhfuil cur amach agat ar an scéal go bhfuair beirt fhear aeracha bás thiar sna seachtóidí, Charles Self agus Declan Flynn, agus is dóigh go bhfuil na daoine sin agus daoine eile nach iad á chomóradh againn a d'fhulaing agus a fhulaingíonn chuile lá de bharr na gclaontaí gnéasachta sin. So tá sé sin á chomóradh againn ach tá go leor eile á cheiliúradh againn. So táimid ag déanamh ceiliúradh ar an bpobal féin, ar an dul chun cinn atá déanta sa phobal, ar na hathruithe reachtaíochta a tháinig chun cinn i bPoblacht na hÉireann ó dhá mhíle is a cú, ó dhá mhíle is a cúig déag go háirithe ach ó naoi déag nócha a trí ar aghaidh le fírinne. So tá stoi, tá tíreolaíocht nó tá tírdhreach na gnéasachta agus na collaíochta athraithe ó bhonn ó 1993 ar aghaidh. So tá sé sin á cheiliúradh againn chomh maith. Cuirtear ceist orm go han-mhinic, you know, cén mhaith, cén cén fáth a ndéantar ceiliúradh ar an bpobal LADT plus? Agus má bhreathnaíonn tú ar stair na gnéasachta in Éirinn agus, you know, go hidirnáisiúnta, is is minic a thagann nó a eascraíonn sórt, you know, agóid as na rudaí seo, as an gceiliúradh féin, go n-aithnítear, b'fhéidir, na heasnaimh agus na riachtanais atá ag an bpobal. Agus táimid ag iarraidh saghas an fód a sheasamh is a rá le daoine go bhfuil muid anseo, go bhfuil muid bródúil asainn féin agus go bhfuil muid ag iarraidh saghas rudaí áirithe eile a athrú agus an dul chun cinn sin a choinneáil sa tsiúl. So le cúpla bliain anuas, agus déarfainn go so you know gur gur thug tú seo faoi deara, b'fhéidir Darren, fiú ar ar líne agus a leithéid, go bhfuil so go bhfuil an eite dheas ag dul ó neart go neart agus tá sé sin le le le le cur san áireamh freisin. Agus tá an díoscúrsa féin ag athrú go laethúil agus braithimse sórt míchompordach agus buartha, Faoin díoscúrsa homafóbach agus trasfóbach seo atá le fírinne ag teacht faoi bhláth ar na hardáin shóisialta sin. So le fírinne tá muid ag iarraidh ceiliúradh a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo, tá muid ag iarraidh comóradh a dhéanamh ar na rudaí a tharla ó bunaíodh Bród agus is dóigh go bhfuil muid ag iarraidh agóid a dhéanamh freisin. agus ag iarraidh an léirsiú sin a chur chun cinn le go bhfeicfidh daoine go bhfuil muid ann agus go bhfuil go bhfuil go bhfuil muid ag iarraidh na cearta bunúsacha tábhachtacha seo a chosaint. Ok, tiocfaimid ar ais go dtí cúpla fadhbanna atá ag an bpobal LADT plus i gceann cúpla nóiméad. Ach i mbliana bhí cúpla ceiliúradh agaibh bhí bhí sé ceapaim go raibh féile Bród ar siúl daichead mbliana i mbliana agus bhí ceiliúradh eile bhí ag ceiliúradh tríocha bliain ó rud rud an-mhór eile nach raibh Bhí agus tá. So, agus so, so, an rud a tharla ansin in naoi déag nócha is a trí, so bhí mé féin cúig bliana d'aois nuair a rinneadh díchoiriú ar an homaighnéasacht agus tá sé sin á cheiliúradh againn toisc gur, gur oscail sé sin doirse, b'fhéidir, sóisialta agus polaitiúla agus gur cuireadh tús le comhráite tábhachtacha maidir le féiniúlachtaí gnéasachta in Éirinn agus gur tugadh faoi deara go raibh

agus ceiliúradh a dhéanamh ar an dul chun cinn sin in eagrán na míosa seo caite de Comhar agus déanfaidh muid plé air sin ar ball ach is dóigh go bhfuil agus domsa go pearsanta you know is is fear réasúnta óg mé ní ní ceart dom óg a rá a thuilleadh ach réasúnta óg ach fiú nuair you know nuair a rugadh mise bhí sé mídhleathach a bheith bheith i d'fhear nó i do bhean aerach agus ansin i 1993 is dóigh gur tháinig sé seo ar ar fad chun cinn agus gur aithníodh ansin go raibh na dlíthe sórt piúratánacha seo as dáta agus go raibh go raibh siad ag iarraidh is dóigh rudaí a athrú ó bhonn agus chun tús a chur leis an aistear sin agus tuigeann tú féin Darren gur tugadh cearta pósta ansin do dhaoine. aiteacha thiar in 2015 agus ansin sa bhliain chéanna a tugadh aitheantas do dhaoine trasinscneacha. So tá go leor, so théis tarlú le 30 bliain anuas tá go leor fós le déanamh, dar ndó, ach tá, caithfimid é sin a aithint, caithfimid é sin a chur san áireamh agus muid ag déanamh plé ar an gcineál seo ábhair. An athrú sin sa bhliain 1993, cheap mé rialtas Albert Reynolds le Páirtí an Lucht Oibre a bhí ann a rinne an cinneadh, an ea? So ní staraí mise agus agus ba cheart dom sin a lua go tapa anois. Agus le fírinne an rud is suimiúla a tharla ná gurb í Máire Geoghegan Quinn gur chuir sise sórt tús leis an bhfeachtas ar fad agus bhí na bhí is dóigh go raibh go leor cainte ar siúl roimhe sin faoi dhaoine aeracha agus na dúshláin a bhí le sárú acu ach ansin is dóigh le Máire Geoghegan Quinn agus ansin le David Norris agus Mary McAleese a thug an tír chun na cúirte, thug siad go dtí an ECHR iad go bhfuil siad ag breathnú ar an homaighnéasacht mar cheist phríobháideachais. So bhí siad ag iarraidh so an dlí a bhagairt ar an tír, a rá gur sort gur rud príobháideach, agus measaim gurb ea, gur rud príobháideach é an gnéasacht agus mar sin ba cheart go ndéanfaí daoine aeracha a chosaint. Ar deireadh, ritheadh an Bille i 1993 agus tá muid an-bhródúil as sin, is dócha. Mar thír a bhí thar a bheith coimeádach, mar thír a bhí thar a bheith Caitliceach, agus tuigim you know gurb amhlaidh atá b'fhéidir sa lá atá inniu ann, tá an tír fós thar a bheith Caitliceach you know go pointe agus agus feictear sin i dtorthaí an daonáirimh go n-aithníonn daoine go cultúrtha gur Caitlicigh iad, ach measaim féin go bhfuil daoine i bhfad níos liobarálaí ná mar a bhí agus go bhfuil sé sin freisin ag teacht leis an díoscúrsa sin a bhí ag tarlú go háirid ó na 1990idí ar aghaidh agus braithimse go bhfuilimid ag dul ar gcúl, b'fhéidir, anois le ceisteanna trasinscneacha ach déanfaimid é sin a phlé ar ball. OK agus ag caint faoin iris Comhar mí an Mheithimh, táimid anois i mí Iúil ach ar aon nós, an féidir leat beagáinín a rá liom faoin bpróiseas litrithe agus eagarthóireachta a bhí le déanamh agat chun an t-eagrán speisialta seo de Comhar a chur le chéile? Cinnte. Like, an rud is, is mó a thaitníonn liom faoi Comhar ná braithim, braithim|, b'fhéidir, um, gur scáthánú é ar, ar an bpobal um, agus ar phobal na Gaeilge agus ar, ar, ar phobal na teanga just trí chéile. Agus is dóigh gur rise liom um, roinnt blianta ó shin um, gur, go raibh sé de cheart againn b'fhéidir eagrán nó móreagrán speisialta de Comhar a bhunú ar an ábhar seo. Bhí sé i gceist agam ar dtús báire sort comhdháil mhór acadúil a chur ar siúl agus you know b'fhéidir go n-eascródh sort leabhar as sin agus a leithéid ach cheap mé ansin you know tá sé ba cheart dúinn a bheith níos um, ba cheart dúinn b'fhéidir a bheith níos fáilte a chur roimh an bpobal ina iomláine chun chun a nglórtha, b'fhéidir, a chur chun tosaigh sa mhóreagrán seo. Agus labhair mé ar dtosach báire le Tristan Rosenstock, eagarthóir liteartha Comhar, tamall de bhlianta ó shin agus bhí, bhí sé an-tógtha leis an smaoineamh. Cheap sé go raibh, go raibh sé, gur maith an smaoineamh é. agus mar sin is dóigh socraíodh go ndéanfaí sórt ceiliúradh, is dócha, ar an dul chun cinn sin in eagrán na míosa seo caite. Ach tuigeann tú féin go mbíonn sórt, go mbíonn Comhar, like, go bhfuil, go mbíonn sórt, you know, eagráin dhifriúla agus a phléann le téamaí áirithe ag Comhar agus ní, ní raibh aon eagrán cosúil leis seo le feiceáil Ní dóigh liom, ar aon nós, i saol na Gaeilge go dtí seo. So, ba rud mór é, rud radacach é go pointe, réabhlóideach go pointe é chun an téama áirithe sin a cheiliúradh agus arís eile chun é a chomóradh freisin. So, mar sin, nuair a osclaíonn duine, tuigim go bhfuil eagrán, an t-eagrán is nuaí de Chomhar ar fáil anois agus ba cheart daoibh go léir é a cheannach. Ach maidir le heagrán na míosa seo caite a bhain leis an, a bhain leis an aiteacht, feicfidh tú anseo go bhfuil meascán breá de ailt agus de aistí is míreanna liteartha le feiceáil san iris. So, má breathnaíonn tú air is go bhfuil, go bhféadfá seo a dhéanamh go téamach, go bhféadfá é a léamh go téamach, Ag tús an eagráin déantar é a chomhthéacsú. So, arís eile, mar a luaigh mé leat cheana, ní staraí mise agus ní iriseoir mise ach oiread. Ach tá dhá alt mhaithe, fíormhaithe, a dhíríonns ar an ábhar seo. So, tá alt le hEoin Ó Catháin agus le Brian Lacey a phléann sort leis an bpolaitíocht ar fad, leis an scéal polaitiúil. Ansin, rud eile atá le lua go téamach ná Aerach, Aiteach agus Gaelach agus tú go maith, a Darren, gur comharghrúpa ealaíne é Aerach Aiteach agus Gaelach atá ag sort faoi bhláth le roinnt blianta anuas, le b'fhéidir le trí, le dhá nó trí bliana anuas tá mé ag ceapadh. Is dóigh gur gur bunaíodh an t-eagras sin roimh thús na paindéime agus ansin tá cúpla tá cúpla píosa a phléann leis le hAerach Aiteach Gaelach, tá dán nua le Eoin McEvoy, bunaitheoir Aerach Aiteach duine de bhunaitheoirí Aerach Aiteach agus Gaelach. Ansin tá alt taighde leis an Dr John Walsh ó Ollscoil na Gaillimhe. Ansin tá dán nua le le Cathal Ó Searcaigh, Tá alt taighde dírithe ar ar ar um, ar shaothar liteartha Mhíchíl Uí Chonghaile, Tá dán nua le John Prendergast agus ansin um go téamach, bogann sé ar aghaidh agus déantar plé ar chúrsaí trasinscne agus tá alt taighde leis an Dr Peter Weakliam, splancfhicsean le Lisa Nic an Bhreithimh, seans go bhfuil aithne mhaith agat ar Lisa ó shaol ó shaol na hiriseoireachta, agus ansin tá dhá alt taighde ansin le Tadhg Mac Eoghain agus le Jamie Murphy is leis an agus leis an Ollamh Ciarán Mac Murchaidh a phléann le sort téarmaíocht. agus an agus tábhacht na téarmaíochta i dtéarmaí aiteacha. Agus ansin ar deireadh, chun críoch a chur leis an leis an eagrán ildaite seo, tá dán atá sórt cáiliúil faoin am seo leis an bhfile Ultach Sam Ó Fearraigh, Mise Aerach. agus is dóigh go bhfuil macallaí ann go Mise Éire freisin ansin, so tá sort tá imeartas focal deas ansin agus so sin is dóigh sin é an t-eagrán ach bhí sé i gceist againn agus rud a chuir tús leis an obair seo ná glórtha a thabhairt do ilghnéitheacht an phobail seo agus tá sé deacair go leor an aidhm sin a bhaint amach toisc nach bhféadtar nach bhféadfá sórt gach uile ghlór a chur san áireamh. So mar sin braithimse go bhfuil easnaimh bheaga san eagrán seo. Níl dóthain ban mar shampla le feiceáil san eagrán. Níl dóthain níl dóthain ábhar maidir leis an leis an leispiacht, leispiachas mar shampla sa phíosa ar san eagrán seo. Ach arís eile, is sort snapshot é, más maith leat, ar a bhfuil ar bun againn agus tá súil agam go mbeidh muid in ann eagrán eile speisialta a dhéanamh sna blianta amach romhainn. chun na bearnaí sin a líonadh. Ach arís eile, níl an obair seo ach ina tús. Táimid ag iarraidh rudaí eile a dhéanamh amach anseo chun an t-ardán is dócha a thabhairt do na glórtha sin atá, b'fhéidir, in easnamh ón eagrán speisialta seo. Tá tú tar éis caint faoi seo cheana féin, gan amhras, ach déarfainn go bhfuil tú agus formhór den phobal LADT Tusa an-sásta leis an oiread sin fáis agus tacaíochta do mhí an bhróid chuile bheith, a bheith le roinnt blianta anuas, an bhfuil? Tá, so tá an-dul chun cinn déanta is dócha ach ba cheart dúinn ar fad a bheith réadúil faoi ná b'fhéidir faoin dul chun cinn sin agus tá dul chun cinn as cuimse déanta go polaitiúil, go dleathach in Éirinn, ach ní sin le rá go bhfuil an tsochaí mar a bhí thiar in 2015. Le linn na bliana sin, sin ocht mbliana ó shin, rud a chuireann iontas orm agus bhí mise i mbun canbhasála le linn an reifrinn agus a leithéid agus bhraith mé go raibh sórt gach duine thar a bheith dearfach faoin faoin reifreann sin agus go raibh sórt you know cé go raibh you know rudaí gránna á rá ag dreamannaí agus ag eagrais áirithe agus you know bhí sé sin ann ceart go leor ach sin ráite just bhraith mé go raibh an rud ar fad thar a bheith dearfach agus tú ag plé le daoine ag ag ag ag na doirse agus ag caint le cairde leat agus ag caint le le do le do le do theaghlach faoi faoi thábhacht an reifreann sin agus um, le cúpla bliain anuas Measaimse, b'fhéidir ó thús na paindéime ar aghaidh, go bhfuil an eite dheas, b'fhéidir, ag éirí níos láidre ina seasamh agus tá sé sin ag cur imní orm ar bealaí go leor agus braithimse freisin go bhfuil go leor tráchtairí fiú i saol na Gaeilge a raibh an-mheas agam orthu. Ag tarraingt ar dhíoscúrsa nach bhfuil taighde-bhunaithe, nach bhfuil, nach bhfuil aon fhiúntas ag baint leis, agus ag iarraidh rudaí gránna a rá faoi dhaoine leochaileacha agus faoi dhaoine ag streachailt, is dócha, in Éirinn an lae inniu. Agus tá sé sin le cur san áireamh freisin, ach arís eile, Tá an homafóbachas fós ann agus bíonn go leor daoine óga fós ag streachailt leis an mbulaíocht. Is cuma más duine aerach thú, más bean dhéghnéasach thú, más duine tras thú, tá daoine fós ag streachailt leis na rudaí sin agus bíonn siad fós ag tarlú. Cé go ndéantar, go ndeirtear go han-mhinic go bhfuil go bhfuil cosaint dhleathach againn ar fad anois faoin am seo agus go bhfuil gach duine sona sásta agus go leor le ceiliúradh, agus tá, tá go leor le ceiliúradh, ach tá na rudaí sin fós ar siúl agus tá go leor daoine amuigh ansin freisin, mar is eol duit, atá fós sa chlóiséad, mar a déarfá, nach gceapann go bhfuil siad, nach gceapann, nach gceapann siad go bhfuil sé sábháilte a bheith macánta faoi na gclaonta gnéis nó gnéasachta nach bhfuil, atá fós sa chloiséad is dócha, atá fós faoi choim agus tá sé sin le cur san áireamh freisin agus muid ag caint ar na cúrsaí seo nach, nár tháinig deireadh leis an rud ar fad agus nach féidir linn a rá go bhfuil muid go bhfuil muid, go bhfuil cothromaíocht ann, nó comhionannas ceart ansin toisc go, ach, ach, ach sin ráite, agus arís eile le, le bheith praiticiúil, tá, tá, tá, tá, tá, tá rud cinnte ag gach duine, tá fadhb ag gach, you know, tá fadhbanna againn ar fad agus is féidir liomsa a rá, mar fhear geal, mar fhear fostaithe, go bhfuil, agus mar fhear cis, go bhfuil pribhléidí áirithe agamsa nach bhfuil ag daoine eile agus caithfidh mise sin a aithint freisin agus d'fhéadfá a rá gur wokeism é sin agus you know go bhfuil daoine ag rá rudaí gránna faoi sin chomh maith ach ní dóigh liom gur wokeism é ach go mbaineann sé leis an bhfírinne agus mar sin caithfidh muid é sin a aithint go bhfuil you know mo shaolsa i bhfad níos éasca de bharr na réamhtheachtaithe a tháinig romham, agus nach bhféadfainnse, a bheith ag feidhmiú sa ról ina bhfuilim faoi láthair, ag plé leis an oideachas ar an tríú leibhéal agus ag caint ar an ábhar seo, marach na daoine sin a tháinig romhamsa. So, tá sé an-éasca a bheith ag rá you know go bhfuil saol i bhfad amháin ag daoine áirithe, agus b'fhéidir go bhfuil go pointe, ach tá you know tá, tá, is caithfimid ár bpribhléid a aithint ar dtús. agus caithfimid na bearnaí áirithe sin a chuireann as do dhaoine áirithe, a chuireann bac ar dhaoine áirithe, a shárú. Luaigh tú an sórt fás nó láidriú den eite dheas ansin? Is rud, feicimse é freisin, go háirithe b'fhéidir ar na meáin shóisialta, Is rud é seo atá ag tarlú i a lán tíortha timpeall na cruinne, nach bhfuil? Like, ní hamháin in Éirinn, like, fiú sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe, nach bhfuil? Ó, tá. Agus, em, arís eile, arís, ceapaim a rá go, like, go bhfuilim óg go leor, so mar sin ní, nílim in ann sort tarraingt go pearsanta ar an gcomparáid seo. Ach is dóigh go raibh an cineál, na cineálacha céanna argóintí á n-úsáid ag daoine áirithe le linn, b'fhéidir, le linn, is dóigh, le linn na nóchaidí, ag tús na nóchaidí ar aghaidh, ó 1993 ar aghaidh, agus bhí go leor sort rudaí gránna á rá ag daoine áirithe faoi dhaoine aeracha. Agus braithimse anois go bhfuil na rudaí céanna á rá anois faoi dhaoine trasinscneacha. Ach tá sé difriúil go leor go pointe freisin. Tá sórt cosaint dleathach ag daoine trasinscneacha in Éirinn agus is féidir leo a bhféiniúlachtaí a bhféiniúlachtaí inscneacha a athrú go dleathach agus tá cosaint áirithe ansin ann. Bíodh sin mar atá, mar atá le feiceáil i Sasana agus sa Bhreatain Mhór agus i Meiriceá agus i gCeanada, tá an eite dheas, tá sé ag dul ó neart go neart. Arís eile, braithimse go mbaineann sé seo le mionlach áirithe atá, a bhfuil sórt, b'fhéidir, na hacmhainní acu, na hacmhainní airgid acu agus an maoiniú acu,

mar shampla. Tá sé an-éasca tvuít ghránna a chur amach ar Twitter nó póstáil ghránna a scríobh ar Facebook nó a leithéid ach má dhéanann tú sórt roinnt machnaimh ar a bhfuil á rá agat agus má dhéanann tú roinnt taighde ar a bhfuil á rá agat, feicfidh tú ansin nach bhfuil na rudaí seo, nach bhfuil na cúrsaí seo chomh simplí sin agus go bhfuil eolaíocht ag baint leis, go bhfuil socheolaíocht ag baint leis, go bhfuil cultúr ag baint leis freisin agus mar fhear cis, mar a deirimse, mar a deirimse, nach féidir liomsa bheith mar urlabhraí don phobal sin, is féidir liom seasamh leo gualainn ar ghualainn ach braithimse freisin nach fúmsa atá sé na scéalta sin a inseacht. Agus is dóigh i bpobal na Gaeilge go bhfuil an pobal s'againne chomh beag sin go bhfuil sé deacair go leor teacht ar dhaoine a bhfuil an, b'fhéidir, atá ag iarraidh sórt na rudaí sin a rá amach os ard agus go neamhbhalbh. So mar sin tá sórt bearnaí ansin i líne, b'fhéidir, i bpobal na Gaeilge agus tá siad ann, dar ndóigh, glacaim leis go bhfuil siad ann ach, teacht, ag caitheamh teacht ar na daoine sin, do you know, agus iad a chothú agus iad a chosaint freisin. Luaigh tú an bulaíocht, like, like, daoine, an bulaíocht i measc daoine óga, agus dúirt tú liom roimh an agallamh seo inniu gurb as an Uaimh ó dhúchas thú, agus mí nó dhó ó shin bhí an ionsaí uafásach i scoil dara leibhéal san Uaimh, ar mhaith leat, like, an síleann tú i measc daoine óga, like, ag freastal ar scoileanna go bhfuil ardú tar éis teacht ar an, ar an, an sort líon bulaíochta? nó an bhfuil laghdú nó cad é an scéal? Yeah, so ní múinteoir meánscoile mise agus ní saineolaí mise ar na rudaí atá titim amach ar an talamh mar a déarfá i scoileanna na tíre seo. Bímse ag plé leis an tríú leibhéal so ní fhéadfaimse mórán a rá faoi faoi líon na gcásanna ina dtarlaíonn sórt ionsaithe homafóbacha, mar shampla, in Éirinn. Tá eagras den chéad scoth ann, Shout Out, a phléann le múinteoirí meánscoile agus tagann na háisitheoirí sin chuig scoileanna timpeall na tíre chun oiliúint a chur ar mhúinteoirí agus chun ceardlanna a dhéanamh le daltaí. scoile maidir leis na ceisteanna seo. Agus arís eile, is sort carthanacht é sin agus faigheann siad maoiniú ón Stát, de réir mar a thuigim, chun na seisiúin sin a sholáthar do na scoileanna. Ach an rud a tharla san Uaimh, arís eile, chuir, níor, chuir sé iontas orm agus níor chuir, agus déarfaidh mé leat cé fáth. Is dóigh gur chuir sé iontas orm, Sa mhéid is go bhfuilimse, ag caitheamh mo shaol go hoscailte le fada an lá anois agus nach mbíonn deacracht ar bith agamsa le duine ar bith agus nach bhfeicimse go pearsanta an homafóbachas toisc nach mbím, toisc go bhfuilim is dóigh níos aibí anois agus you know tuigimse is féidir liom an seomra a léamh mar a déarfá, so is féidir liom mo bhéal a dhúnadh i gcomhthéacsanna sóisialta áirithe ach mar dhuine óg, níor chuir sé iontas orm toisc go bhfuil fás na heite deise ansin ag tarlú agus na meáin shóisialta agus bhí bhí na meáin shóisialta sort ar fáil agus mé ar scoil like bhí bhí leithéidí Bebo ann ach ní raibh bhí nuair a dhún tú síos an ríomhaire glúine nó an ríomhaire desktop a bhí agat. B'in deireadh leis an gcomhrá. Ach anois tá, like, leathnaíonn an, an comhrá sin ón gclós scoile ar aghaidh go dtí an, em, go dtí an seomra leapa. So, it, like, ní, ní, ní féidir leosan sort, em, ní féidir leosan sort, an deireadh a chur leis an gcomhrá sin nó deireadh a chur leis, leis an mbulaíocht sin. Agus ansin, just, bhraith mé ansin, em, sa, sa scoil áirithe sin, go, go, go, gur sort, gur scoil thar a bheith oscailte, ilchreidmheach de réir mar a thuigim, agus éagsúil sa mhéid is go bhfuil go leor daoine ó thíortha eile ann. Agus bhraith mé i gcónaí gur scoil sort thar a bheith ilghnéitheach í go pointe agus cheap mé, agus Braithim go bhfuil an ceart ann sa mhéid is go bhfuil sí fós oscailte mar scoil agus nach féidir linn just díreach a rá anois á is scoil homafóbach í sin níl sé sin ceart ná cóir. Ach chuir sé iontas orm sa mhéid is go ndearnadh é a thaifeadadh, go ndearnadh ansin é a sort a scaipeadh ansin ar na meáin shóisialta agus tuigim cultúr na hóige agus go mbíonn gach rud ar Snapchat agus ansin Tá sé deacair go leor na rudaí sin a bhaint cineál a bhaint anuas ón bhaint ar an bhfeiscint b'fhéidir nó fiú a scrios ón ón ón idirlíon. Ach níl a fhios am just braithimse go ndearna an you know go ndearna an scoil gach iarracht ina dhiaidh sin tacaíocht a thabhairt go phobal na scoile agus gon dalta scoile áirithe sin. Ach rud eile atá le rá faoin Uaimh b'fhéidir ná go raibh an chéad fhéile de chuid Bróid ar siúl san Uaimh ag an deireadh seachtaine agus agus agus mise ag fás aníos níor pléadh An aiteacht, níor pléadh sin mórán san Uaimh. D'fhreastail mise ar scoil, scoil atá sort faoin tuath, Ráth Chairn agus ní raibh aon chaint ar sort ar dhaoine aiteacha agus mé ar scoil ach agus san Uaimh is dóigh nach nár cheap mé go raibh sé ró fháilteach mar áit do dhaoine aiteacha toisc nach raibh mórán deiseanna sóisialta ag daoine aiteacha san Uaimh. Ach chuir sé iontas orm, agus chuir sé ola ar mo chroí le fírinne, go bhfuil sórt daoine áirithe, anois ar an talamh san Uaimh, ag iarraidh an scéal a chur ina cheart agus tá sásta anois, Bród, a cheiliúradh, go hoscailte, ar Shráid Uí Chinnéide, in aice leis an ionad siopadóireachta, agus chuir sé sin, chuir sé iontas. Ok Sheáin, níl a lán ama fágtha againn sa chlár. Bhí sé go deas caint leat ar an raidió inniu den chéad uair. Sula n-imíonn tú, ar mhaith leat a rá dúinn an bhfuil aon phleananna ollscolaíochta nó iriseoireachta agat sna míonna atá amach romhainn maidir le cúrsaí Gaeilge agus an pobal LADT? Ó, bhuel, tá, so tá, tá, mar, mar, mar a luaigh mé leat ar ball níl an obair seo ach ina tús agus tá leabhar á scríobh am ar an, ar an ábhar seo agus Súil agam go mbeidh mé in ann anois, go n-éireoidh liom sin a fhoilsiú faoi dheireadh na bliana seo. Anuas air sin, gabh mo leithscéal, tá go leor imeachtaí ar siúl ag Aerach, Aiteach agus Gaelach agus agus tá tuilleadh eolais ar fáil ach é a gúgláil. So beidh, mar shompla, just díreach go tapa, beidh Grindr, Cider agus Cher ar siúl arís eile thiar i gConamara agus i nGaillimh. i mí Iúil, agus ansin beidh Bród na Gaeltachta ar siúl i nGaeltacht Thír Chonaill ag deireadh na míosa seo agus beidh cúpla ceardlann eile, ceardlann spéisiúil eile ar siúl ag Aerach Aiteach agus Gaelach do daoine a bhfuil spéis acu sa chineál seo ábhair agus beidh sé sin ar siúl arís i lár na míosa seo ar an gcúigiú lá déag ach díreach Aerach Aiteach Gaelach a ghúgláil agus tiocfaidh siad, tiocfaidh d'éisteoirí ar an eolas ar fad a bhain leis sin. Ach tá súil agam go n-éireoidh liom an leabhar seo a scríobh, é a fhoilsiú agus ansin rud éicint difriúil a dhéanamh ina dhiaidh. So go raibh míle míle maith agat Darren as an gcuireadh a thug tú dom bheith leat.